Go mbeannaí Dia dhaoibh agus tá fáilte romhaibh ag clár na seachtaine seo. Bean as an Spidéal, anseo i gConamara, a bheas ag comhrá liom ar an gclár seo anocht, sin í Bairbre Uí Churraoin. Bean í go deimhin a chaith blianta fada ar choistí go leor, leithéid Bantracht na Tuaithe agus Bailte Slachtmhara agus coistí den chineál sin. Bhuaigh sí Craobh na hÉireann ag cniotáil faoi dhó siar i lár na seascadaí. Agus ag caint ar na blianta sin, Tá teach lóistín aici sa Spidéal ó 1966. Céad fáilte, a Bhairbre. Go maire tú. Ní raibh a fhios a'm ariamh sa domhan go dtí anocht go raibh a leithide de rud ann agus Craobh na hÉireann ag cniotáil agus tá tusa i do sheaimpín faoi dhó as na seascadaí, bail ó Dhia ort. Bhuel, bhíodh sé eagraithe ag. Enterprise Ireland nó duine eicínt, dream eicínt mar sin i bhfad siar, yeah. Mh.
Agus cén uair a thosaigh tú ag cniotáil den chéad uair ariamh.
Thosaigh mé an-óg mar gheall, ní raibh sé, cé gur mo sheanmháthair de Laighneach go raibh sí thar cionn ar fad, ní raibh mo mháthair, níor thóg sí suas mar dúirt sí, d'iarr mé di uair amháin cé fáth nach ndéanfadh sí é. Dúirt sí go raibh sí tinn tuirseach ag breathnú ar a máthair féin á dhéanamh. Ach bhí suim a'msa ann agus bhí suim a'm sa gcruthaíocht, you know, rud ar bith a bhaineanns le cruthaíocht, bhí suim a'm ansin, yeah. So thosaigh mé an-luath. Céard a thosaigh tú a dhéanamh i dtosach? Geansaí, yeah. Agus cé mbíteá á ndíol ansin? nó an mbíteá á ndíol. Ó bhí, ar feadh blianta, bhí, bhíodh mé, thosaigh, thosaigh mé ar dtús agus nuair a tháinig geansaís Árann amach thaitin siad thar cionn liom agus thosaigh mé, d'fhoghlaim mé na, iad a dhéanamh uiliog, na lúbannaí uiliog agus thóg mé an-suim ansin. Agus ansin thosaigh mé ag ceannacht an snáth i nGaillimh agus bhíodh mé á dtabhairt isteach go dtí Moons i nGaillimh agus bhíodh siad á ndíol, á gceannacht uaim. Sea. Yeah. An gceannaídís uait iad ar an bpointe agus thiúrfaidís an t-airgead duit nó an gcaithfeá fanacht go mbeidís díolta istigh ann?
No, thiúrfaidís an t-airgead dom, yeah. Thiúrfadh, sea.
Yeah. Agus craobh na hÉireann ansin, eh, Bheadh an ngabhfá in áiteachaí bé áirid le le bheith le bheith ar ag seónnaí agus rud éigin den chineál sin. Bhíodh mé ag goil ar fud na tíre le ag seónnaí agus bhíodh mé ag gnóthachtáil na ag ag na seónnaí áirid sin go leor go leor ach bhíodh mé ag déanamh rudaí eile cosúil le cócaireacht agus rudaí mar sin bhíodh cácaí agus cácaí milse agus rudaí bhí an-suim a'm sna seónnaí sin bhíodh muid ag ag dul timpeall acu sin ach an ceann áirid leis an All Ireland sé an chaoi a raibh comórtas á eagrú ag Anthony Ryan's ar ndóigh istigh i nGaillimh agus chuir mé isteach aige sin iad agus sin é an chaoi a chuir sé sin ar aghaidh ansin é go dtí an All Ireland mar bhíodh sé sin ag díol an snáth agus bhíodh mé ag ceannacht an snáth uaidh. An bhfuair tú cupán? Ní bhfuair ach fuair mé i bhfad rud níos fearr, fuair mé £35. Ó. Agus ba mhór an méid é sin. Bhí mé ag déanamh amach, bhí páí fear oibre an uair sin thart ar dheich bpunt sa tseachtain, sin chúig seachtainí oibre. Sea. Ní hea, céard é fhéin eh. Bhuel bhí, bhí, bhí síneadh láimhe maith faighte. Bhí, bhí. Bhí, bhí. Agus cé chomh fada ó bhaile ansin a ghabh tú ag seónnaí, a raibh tú ag fanacht taobh istigh de Chontae na Gaillimhe amháin, a raibh? Eh, suas go dtí Ros Comáin, siar go Clochán, isteach go Gaillimh. síos go Loughrea, áiteachaí mar sin. Bheadh go leor seónna ann an t-am sin, yeah. Anois tá rud eile ann ar ndóigh agus bíonn tú ag plé leis go láidir agus tá cuid de do shaothar anseo a'd, bail ó Dhia ort, sin é an cróiseáil. Sea. Anois 'spáinfidh tú beagáinín dhó seo ar ball ansin ach céard é, céard é cróiseáil anois thar, thar, thar cniotáil? Bhuel bíonn, bíonn dhá bhiorán agat nuair tá tú ag cniotáil. Sea. Ach nuair atá tú ag cróiseáil, tá an biorán sa láimh dheis agus níl ach an snáth sa láimh chlé agus beidh tú á chasadh sin agus á lúbadh go deo go ndéana tú na rudaí áirid. Níl a fhios agam, bhfuil sé níos éasca bheith ag obair le ceann amháin, an bhfuil? Bhfuil sé níos éasca bheith ag cróiseáil? Níl. Níl.

Tá a fhios agam gur tú a rinne é, ach ar tú féin a cheap amach an chéad lá riamh.
Bhuel, ní mé anois cá mbeadh rogha páipéar as Sasana nó magazine as Sasana, chonaic mé blús déanta ann agus shuigh mé síos. Bhí sé sách deacair anois, chaithfeadh mé chuile lúb dhó sin a léamh agus a dhéanamh. Agus rinne mé é sin, bhíodh mé á dhéanamh sin. Dhá bhfanfá leis ó thosófá leis, cén t-achar a thógfadh sé ort pluid a chróiseáil? Thart ar uair an chloig oibre atá sa phíosa sin, ó thaobh coirnéal go coirnéal, thart ar uair an chloig.

cineál maisiúcháin níos mó ná rud ar bith eile. Is dóichí gurb ea.
Sea. Galántachas.
Galántachas, sea. Sea, sea. Ní úsáidim féin iad. Bhíodh mé á n-úsáid beagáinín fadó Sea. ach ní úsáidim anois iad. Sea. Ach em, blianta siar nuair a bhíodh mé ag dul ag eh, seó an Chlocháin, em, Sea. bhíodh fear ansin as Meiriceá a bhíodh ag fanacht liom chuile bhliain agus cheannaíodh sé b'fhéidir leathdhoiséin acu sin. Muise. Agus tá scéilín deas ann, bhí cara liom thuas i Nova Scotia ar saoire le cairde léi agus nuair a chuaigh sí suas a chodladh céard a gheobhadh sí ach ceann de mo chuid pluideannaí ar a leaba. So, Dáiríre? yeah, rinne sé an-mhaith, yeah. Sea. Yeah. Bhí tú ag obair, ar ndú, in áit a bhfuil fíor-cháil air ó thaobh geansachaí agus cniotáil, an siopa mór sa Spidéal, Tí Standún, fadó. Bhí, bhí. Chaith mé deich mbliana, thart ar deich mbliana ag obair ansin agus thosaigh mé ann i 1969. Eh, ní raibh. mórán oibre ná mórán airgid againn an t-am sin ná sa saol agus níor theastaigh uaim bheith díomhaoineach. So d'iarr mé obair ann agus fuair mé agus bhí an-suim agam sa gcniotáil ag an am sin agus bhí an-scil agam froisin ann agus Bhí mé in ann pátrúin a scríobh agus. Raibh tú ag díol ann nó b'in? No, bhíodh mé ag plé leis na geansaíos. Plé leis na geansaíos?
Ní raibh tú ag cniotáil obair ann? Ní raibh, ní raibh.
Ach bhí thart ar 2,000 cniotálaí acu ar fud na hÉireann ar fad an t-am sin agus is minic a chuaigh mé féin agus b'fhéidir Dónall Hart nó an bainisteoir a bhíodh acu Théadh muid thart go dtí na cniotálaí, go mór mór na daoine a bhíodh ag cruinniú isteach an cniotáil. Dá mbeadh aon fadhb acu ná sin, bhíodh muid ag goil b'fhéidir síos go, suas, síos agus suas fud na tíre. Agus tá siad ag coinneáil a gcúrsa go maith, Tí Standún, bail ó Dhia orthu? Tá, tá, tá. Bhí tú ar ndú ag obair óg sa saol. Tá muid ag déanamh go leor cainte ar chniotáil agus ar chróiseáil agus rudaí. Tá teach mór le rá eile ar ndú teach Lord Killannin ab ea thoir sa Spidéal agus nuair a díoladh uaidh sin bhí tú ag obair ag an dream sin. Bhí mé ag obair ar feadh bliain ansin ag Herbert Buckley a bhí air as Arizona, Meiriceánach a bhí ann a bhí pósta le Sasanach agus bhí sé mar bhainisteoir ag monarcha an mBleaic i nGaillimh an t-am sin, Potez an t-ainm a bhí air, agus bhí siad sin ag déanamh saghas tintreacha a d'fhéadfadh gas nó ola a lasadh agus bheadh sé agat mar. Sea, cé a raibh tú i do chailín aimsire, ab ea. Sea, sea, sea, agus. Tú a bhíodh ag réiteach na méileachaí is rudaí dhóib. Bhí, bhí orainn chuile shórt a dhéanamh. Bhí, bhí an teach mór millteach, bhíodh daoine galánta ag teacht ar, ar, dínnéar acu. Bhí. Chaithfeadh tú chuile shórt a bheith ceart agus, á, ó d'éireofá ar maidin go dtiocfá a chodladh san oíche Bhí obair fíorchrua ann, chaithfeadh tú a bheith an-phonctiúil, chaithfeadh tú chuile shórt a bheith ceart agat, chaithfeadh an chócaireacht a bheith ceart agat, chaithfeadh chuile shórt a bheith ceart agat. An bhfaca tú iad ag ithe rudaí áirid nach bhfaca tú daoine ag ithe roimhe sin? Ní fhacas. Bhíodh go leor éisc acu mar gheall, bhí an abhainn acu, bhíodh bradáin acu, bhíodh bradáin déanta ar chuile chaoi córas. bhíodh bric rua acu, bhí an-tóir acu ar an gcineál sin bia. Níor thugadar aon tart ná aon ocras dóibh féin ag am ar bith, bhí siad, bhí siad ag ithe go maith. Bhí, bhí fuílleach de chuile rud acu. Agus an raibh sibhse in ann suí síos in éineacht leo ansin agus a dhul ag ithe freisin? Ní raibh. Ó ní raibh? Ní raibh.
Raibh siad anois an, an-phostúil galánta? Ó bhí, bhí, bhí.
Bhí chuile shórt Ach raibh sibh in ann an-phostúil. cuid den bhé, bhuel, ní mé a raibh an béilí a bhí acub, nach, raibh sibh in ann a mbéilí féin a réiteach Ó ann, bhí, an, an bhí. rud céanna a bheadh Ó acubsan? bhí, bhí, bhí, Bhí, bhí, yeah. bhí. So raibh mórán ag obair agaibh ann? Bhuel, sin é an rud, ní raibh ann ach beirt againn go hiondúil agus na cailíní eile a bhí ag obair liom, mhairidís b'fhéidir sé seachtainí ag obair ann agus b'fhéidir go mbeinnse mí fanacht arís go dtiocfadh chéad duine eile ach chaith mé fhéin bliain ann agus faoi dheireadh thiar thall fuair mé tinn díobh agus d'imigh mé as. Ar íoc siad go maith thú? Bhí sé maith go leor, maith go leor. Bhí sé, yeah, bhí sé an pháigh níos fearr ann ná imeacht ag obair in áit eicínt ag an Spidéal, bhí. Ach bhí go leor leor le foghlaim ann a Mháirtín, rinne sé an-mhaith dhom sa saol amach ó thaobh lóistín a dhéanamh ina dhiaidh sin, ó thaobh cócaireachta agus ó thaobh breathnú i ndiaidh daoine. Rinne sé an-mhaith dhom, d'fhoghlaim mé go leor as agus. Ar phós tú óg sa saol, bail ó Dhia ort? Dhá bhliain is fiche.
Dhá bhliain agus fiche. Phós tú Timín Joe Tim. Phós, yeah. Cé casadh ar a chéile sibh?
Níl mé cinnte, róchinnte, ach ceapaim gur casadh ag an Spidéal ar an tsráid muid, déarfaidh muid. Sea. Agus tá mé ag ceapadh go, bhí sé an uair sin ag iarraidh daoine a ghoil isteach san, bhí sé go mór isteach sna pioneers é fhéin agus bhíodh cruinníochaí acu míosúil ag an Spidéal agus gang mór ann freisin. Ach tá mé ag ceapadh gur iarr sé isteach mé ansin agus go ndeachaigh mé isteach ann. Agus ina dhiaidh sin d'iarr sé isteach sna drámaí mé. So bhí aithne agam air ar feadh tamall maith sul má thosaigh muid ag goil amach le chéile. Bhí, thart ar a laghad dhá bhliain. Agus an mbíodh sibh ag goil, bheadh tithe damhsa i nGaillimh i mbarr a réime an uair sin, an mbíodh sibh ag goil isteach ann agus a? Á bhí, bhí an-tóir agam ar cheol agus ar dhamhsa. Ghabhfainn áit ar bith ag damhsa agus ag ceol agus Thuig muid, bhí muid an-ádhúil sna seascadaí. Bhí an ceol Gaelach againn, bhí an ceol pop againn, bhí na showbands againn ach. Istigh ag a Hanger a bhí sibh, ab ea? Bhíodh muid ag a Hanger, bhíodh muid ag a Seapoint, bhíodh muid ag Coláiste Chonnacht, bhíodh muid thiar Ceathrú Rua, bhíodh muid thiar Tigh Darby, Bhíodh muid ar an ordóig 's ba chuma Bhí. linn ach a ghoil ann, Bhí. fiú amháin dhá Bhí. gcaithfeadh muid siúl abhaile. Bhí. Tá mé ghoil ag briseadh beag anois 'gus beidh tú liom arís i gceann cúpla nóiméad ach caithfidh mé rud amháin a rá, nach iontach an t-athrú saoil é nuair a dúirt tú ansin gur iarr sé isteach sna Pioneers thú. Sea. Nuair a chasfaidh bean anois ar fhear sé an chéad rud a dhéanann siad ná ghoil ag ól. Sin anois. Sin anois ea. Beidh muid ar ais, mé féin agus Bairbre Uí Churraoin, le cúnamh Dé, théis na bhfógraí seo. Croí briste cheana féin. Fágadh Méabh i mo dhiaidh. Bhí Méabh teo.

Bhí muid ansin ag an tús a Bhairbre gur bean thú a bhí ar go leor coistí, leithéide Bantracht na Tuaithe agus Bailte Slachtmhara agus go leor acu mar sin. Ach bhí tú ar choiste, b'fhéidir, an-spéisiúil, an chéad choiste Oireachtais le haghaidh an tOireachtas a thabhairt amach as Baile Átha Cliath go Conamara, 1974. Bhí, bhí mé air. Raibh fhios agaibh céard a bhí sibh a tharraingt oraibh héin. Bhuel, bhí fhios, dáiríre, mar bhí fhios againn go raibh an tOireachtas mór i gcónaí agus gur rud mór a bhí ann agus go mba mhór an onóir dhúinn é a fháil agus Pól Ó Foighil, go ndéana Dia grásta air, a bhí mar cheannródaí ar é thabhairt amach agus. Ó, b'é? Ó, sé, yeah. Sé, yeah. Agus.
Ach bhí coiste breá againn ann, mar bhí coiste breá sa bparáiste ag an am. Is bhí teacht le chéile againn héin ansin agus ag an gcoiste, Coiste Náisiúnta an Oireachtais agus rud agus. Bhuel, bhí mise i bhfeighil lóistín a eagrú sna tithe lóistín, sin é an fógra a bhí faighte agamsa agus ansin bhíodh muid ag tabhairt cabhair ag déanamh tae agus ceapairí agus rith thart agus mar sin. Níl an oiread sin uilig cuimhne agam air agus b'fhéidir gur cheart go mbeadh, ach tá's agam gur sa bPoitín Stil a bhí na hamhráin ar bun. Sea, sea. Ach cén áit a raibh an chuid eile dhó ansin? An raibh sé scaipthe a raibh. Ceapaim go raibh, yeah. Bhí puball againn, puball mór. Sin an áit a raibh an oscailt oifigiúil. Ach shéid an, tháinig gála mór an oíche sin agus. séideadh go talamh é. Muise, agus cén áit a raibh sé feistithe agaibh? Taobh thiar de Choláiste Lurgan, ansin ar thalamh Choláiste Lurgan ag an am, ar an gCrucán ansin. Dtáinig sibh féin agus Coiste Náisiúnta Bhleá Cliath go maith le chéile? Á tháinig, bhí an tUasal Ó Súilleabháin a bhí ag plé liom, a bhíodh mise ag plé leis anois, bhí sé go han-deas agus bhíodh sé suas agus anuas, déanamh cinnte go raibh muid in ann é a dhéanamh agus go raibh muid in ann é a thabhairt chun cinn agus thart. D'éirigh go maith leis. D'éirigh.
Aon rud ar ndóigh a raibh láimh agus cos ag Ó Foighil ann ar ndóigh, b'iontach an ceannródaí é Ó Foighil, nárbh ea? B'iontach, b'iontach. Bhí tú ar go leor coistí eile leis? Bhí, bhí
coiste na mná tí ó thaobh Coláiste Lurgan, bhí muid mar chúltacaíocht aige nuair cuireadh Coláiste Lurgan ar siúl. Taobh thiar den abhainn, mar déarfá, tháinig sé go dtí mé. Ní raibh ach teach críochnaithe ann, ní raibh ach na ballaí lom sa teach. Nuair a d'iarr sé orm dhá dhuine dhéag scoláirí, bhí sé, ní raibh aon áit aige le hiad a chur agus bhí siad ar a liosta aige. So ní raibh aon mhaith ann ach a dhul agus teach. chur i gcóir agus iad a thóigeáil agus b'in é an tús leis na scoláirí. Agus ba, b'in i lár na, siar i lár na 60idí agus. 66 is dóigh, nó Agus tá, tá tú, tá tú ó shin, bail ó Dhia ort, ag cur scian agus farc agus cupáin ar an mbord Tá, tá. le, le, le, le do theach lóistín. Tá, yeah. C- cén t-ainm atá ar do theach lóistín? Ard Aoibhinn. Ard Aoibhinn. Sea. Cén fáth Ard Aoibhinn, meas tú? Em, mar gheall ar an radharc atá amach Sea. ós comhair an tí ansin, Bhí dhá ainm ann ag an am, Ard Eibhir nó Ard Aoibhinn, mar eibhir atá timpeall an teach, níl tada eile timpeall air ach eibhir, agus sin an dá ainm a phioc muid. Agus a raibh tú in ann ansin a bheith ag déileáil le, idir Gaeilgeoirí, tá sé chomh maith é sin a rá leob, agus lucht lóistín agus tú ag tóigeáil do chlann nuair a bhí siad beag? Ní raibh, bhí córas ann ar feadh deich mbliana, sin córas nuair a bhí mé ag coinneáil na scoláirí, bhíodh dhá dhuine ag muid féin, chuir muid píosa eile leis an teach díreach, an bhliain dár gcionn agus bhí sé sheomra ansin againn agus sin an córas a bhíodh ann. Thógainn trí mhí iad feadh an tsamhraidh agus ghabhainn ar ais Tí Standún ag obair feadh naoi mí so bhí sé sin iontach uilig. Bhí an dá, bhí mé ag coinneáil an dá chúrsa ag imeacht agus tóigeáil na ngasúr ag an am céanna agus mar sin, yeah. Ach. Níl a fhios cén chaoi a bhí tú i ndan é a dhéanamh, a Shíle, bail ó Dhia ort mar bhí tú ag déanamh go leor aisteoireacht freisin, bhí tú ag plé le drámaí sa Spidéal ach go aisteoireacht tuigim go ndeachaigh tú ón stáitse go aisteoireacht ar teilifís agus rud? Yeah bhí, bhí mé le Cumann Drámaíochta an Spidéil agus bhíodh muid ag dul fud na tíre na Oireachtas na ndrámaí nó Oireachtas, chruinnigh muid ansin go minic ar feadh cúpla bliain maith. Pádraic Ó Neachtain as an Spidéal a bhí i gceannas, an fear bocht, go ndéana Dia grásta air, bhí sé thar cionn agus b'iontach an oscailt súl dhuinn a bheith ag taisteal na tíre. Bhíodh muid, ní hamháin go mbíodh muid istigh in aghaidh na ndrámaí Gaeilge ach bhíodh muid istigh in aghaidh na ndrámaí Béarla freisin, Dean Crowe, síos Cill Airne, bhíodh muid ag taisteal fud na tíre. Bhí an oiread cupáin, best three act play faighte againn nach raibh a fhios againn céard a dhéanfadh muid leo. Agus cé na ceanna ar teilifís ansin a rinne tú?
Bhuel, ní rinne mé aon dráma. Bhí, bhí cuireadh faighte againn a dhul ar TV le Strainséir Dubh ach tharla rud eicínt ó thaobh rialacha, ó thaobh mar gheall gur amateurs a bhí ionainn, nach, mar gheall nach raibh muid proifisiúnta, mar déarfá na haisteoirí proifisiúnta, bhí rialacha áirid acu agus ní, ní raibh sé sin iad san iomaidh. Ach thug, bhí mé le MG i nGaillimh le trí mhí nuair a déanadh Alfred the Great i nGaillimh, déanadh é timpeall Loch Rí, bhíodh orainn a dhul go Loch Rí chuile mhaidin. Bhí tú sa bpictiúr sin? Bhí, chaith mé trí mhí ansin agus bhí sé sin an-suimiúil ar fad agus bhíodh muid thuas i gCaladh na Muc, Maigh Cuilinn, bhí seití 'n a leithéid acub ansin. Agus ansin bhí mé le raic le RTÉ i 1984, rinne muid uair a chloig ansin go faoi an bomb mór a phléasc ar Sulachán Beag. Ó, déanadh thiar i gCarna sin? Sea, bhuel déarfaidh mé gur faoin mbomb sin é. Ó, ba bhea.

agus tá mé a' cheapadh go maraíodh naonbhar ann an lá sin agus gortaíodh duine nó beirt eile, ach bhí m'athair an uair sin thart ar dó dhéag nó trí déag agus cuimhneach leis, bhíodh sé ag inseacht an scéil dhúinn, chuaigh sé síos agus chonaic sé an t-ár, chonaic sé na daoine maraithe agus scaipthe thart agus,

Bhí m'athair, chonaic sé an t-ár agus bhí mo uncail ag dul amach as a gcró le bó thuas an barr Choirnéal na Rón thart ar dhá mhíle ón áit a phléasc sé agus chuir sé an bhó ar a dhá glúin ag dul amach an doras leis an gcrá a rinne sé. Bhí sé an-chumhachtach ar fad.
Anois de chuid de na Máille, Ó Flaithearta as an taobh sin thú ach an taobh eile thiar ansin cuid de lucht na mbád. Sea, tá an bád go smior i mo chroí. Tá. Tá. Mhairfinn ag breathnú ar bhád mór agus. Bhí báid mhóra ag do sheanmhuintir? Bhí, bhí.
Mo sheanathair, Murchadh Pháidín, bhí báid mhóra ag Cathal agus Páraic Pháidín, a dhriotháir, agus, agus Micil Pháidín. Agus tá mé ag ceapadh gur chaith beirt acub sin, ní he mo sheanathair anois ach chaith cuid acub

Tá mé mar chomhalta de Chomhlacht Forbartha an Spidéil faoi láthair agus céard eile a dhéanaim, tá mo chlann, tá clann mhór fada againn, seisear bailithe againn fhéin agus tá aon duine dhéag garchlann againn agus, Tá cupla iníon, Déirdre agus Clíodhna agus Tadhg agus Macdara, ar an mbaile céanna linn anois agus tá. Caithfidh tú a bheith ag tabhairt aire do na gasúir bheaga scaití ach. So bíonn mé síos aníos acub sin. Bhí duine eicínt ag rá liom uair eicínt go mbíonn tú ag péintéireacht. Ó bíonn, thosaigh muid péintéireacht thart ar dhá scór bliain ó shoin sa teach againn fhéin agus Thosaigh muid ar leith na ngasúir, dáiríre, agus bhíodh na tuismitheoirí ag tabhairt isteach na ngasúir, agus fuair muid Philip Robinson le, bhí sé in ann péintéireacht a dhéanamh ag an am, you know, bhí sé go maith mar sin, agus bhí sé in ann líníocht a mhúineadh agus, do na gasúir agus mar sin, ach, ó na gasúir, cineál de thimpist, mar a d'fhág na tuismitheoirí na gasúir sa mbaile agus thosaigh siad féin ag teacht. So, chuaigh muid as sin go, as Teach Sheáin ansin go dtí Teach na Cúirte agus d'éirigh an slua rómhór agus chuaigh muid go dtí teach, go Coláiste Chonnacht ach bhí sé ar bun suas go dtí le cúpla bliain ó shin, yeah.
Céard a déarfá faoi thurasóireacht sa lá atá inniu ann agus, ó thaobh lóistín, labhraíonn tú amach go minic mar gheall air, bhfuil deireadh ag tíocht leis an mB and B nó b'fhéidir bhfuil sé ag feabhsú? Tá sé, tá mé ag ceapadh go bhfuil deireadh ag teacht leis. An bhfuil? Tá, tá, yeah. Tá cí ag, ag, ag, tá óstáin mhóra chomh saor le B and Bs anois, nach bhfuil? Tá óstáin trí réalt, an trí réalt is mó a bheadh i gcomórtas linne nó siad a thóg an dream bhíodh ag teacht againne, déaraimis. Sea. Agus is an B and B in Éirinn dáiríre, ní bhfuair muid aon chúnamh stáit riamh, ní bhfuair muid aon chúnamh ó thaobh caoi a chur ar theach ná ná aon rud mar sin, ní bhfuair muid aon. Bhfuair sibh cúnamh ó bhord fáilte, fadó? Ní bhfuair, nó ní bhfuair muid aon airgead le aon chabhair ná aon chaoi a chur ar aon teach, you know. An rud a rinne muid, muid féin a rinne é agus sin an rud a d'fhág sé an-deacair an méadú agus bhí mé ag cuimhneamh ar mhéadú uair amháin, bhí Thart ar 1983 bhí píosa curtha amach, nó dearadh, design, curtha amach sa teach a'inn. Bhí mé le cisteanach a cheartáil mar bhí mé ag coinneáil daoine an uair sin le dinnéir agus rudaí mar sin. Ach arís ní bheadh aon phingin le fáil a'inn ó dhuine ar bith. agus bhí faitíos orm a dhul síos an bóthar sin ar fhaitíos go mbeinn mé féin agus mo chlann ar an mbóthar le cinnte. Go deimhin. Agus raibh sé níos éasca go bunúsach sna seascadaí, seachtódaí ná a bhí sé deireadh na naochadaí agus go mór mór an t-am atá anois ann. Níl aon, tá sé beagnach imithe anois. Tá, muid féin anois an Moyes Group a rinne an t-uafás oibre, rinne muid an t-uafás oibre ó thaobh an cineál sin lóistín a chur ar aghaidh. Bhí town and country homes ann, bhí muid mar pháirt díobh, bhí, théadh muid ag aonachaí seó, aonachaí,
margaíocht, bhí Cósta Chonamara againn ag an Spidéal a bhí an-mhaith ar feadh sé nó seacht de bhlianta, chuaigh muid go Meiriceá ag déanamh margaíocht, chuaigh muid go Béal Feirste, chuaigh muid go Baile Átha Cliath, chuaigh muid, timpeall na háite léag, chuir muid bróisiéirí ar fáil, chuir muid siúlóidí ar fáil, chuir muid chúig theanga ar na siúlóidí. Bhí go leor leor oibre a rinne muid.
Tá sibh ar ais anois mar atá agus mar a bhí sibh ón gcéad aimsir ag coinneáil leaba go leor. Bhuel, yeah, yeah, ní, ní, mar deir Ní thiocfadh muid i bhfad eile leis ar aon nós ach b'fhéidir nach mbeadh an dream óg ach an oiread ag iarraidh é a thógáil suas mar tá sé, obair chrua atá ann, tá tú freagrach as chuile dhuine, caithfidh tú chuile fhreagairt, caithfidh tú daoine a chur ar a suaimhneas, caithfidh tú, má bhíonn aon fadhb acu, caithfidh tú é a réiteach. Ní hé, níl sé cosúil le seasamh ag. ag an óstán agus an eochair a fháil agus a ghoil suas sa seomra, tá i bhfad níos mó ná sin ann nuair atá tú ag déileáil le daoine. Tá, sea. Go raibh maith agat anois faoi theacht ar cuairt agus do scéal a inseacht a Bhairbre agus go bhfága Dia an tsláinte agat. Go raibh maith agatsa. Sin sin anocht. Slán le Bairbre Uí Churraoin ansin ón Spidéal. Beimid libh arís le cúnamh Dé an tseachtain seo chugainn. agus clár eile againn, idir an dá linn anois, coinnígí féin ag déanamh an rud céanna as seo go ceann seachtaine, bígí ag caint agus ag comhrá agus thar rud ar bith eile, go dtuga Dia slán sibh ar fad.
Sé Séamus Moynihan Chiarraí a bheas faoi chaibideal anocht ar Laochra Gael agus tá an-chion go deo ag Mack ar Mhéabh anocht ar Ros na Rún ag